kulandirani ndithu uh, mkatikati mwa press review tsiku la lero pa 18 february ndi 2026 ned moses magawa Sindili ndekha pamudzi pano ndili ndi ah, nyanzu ah, nyanzu mara Mm, Thandiwe Mzumara. Eh. Live from Bishop Navy Media Center mu mzinda wa Lilongwe. na- na- nanyindiriratu kutchulapo Yes. Eh. Hi, congratulations. Eh, yeah, true. Finally, you have got it.
Timatero kuti kwacha bwanji nyumba. Ayi kwacha bwino kaya kumene mwachoka ino. Ayi kwacha.
Mm. Ah Malawi ochuluka ndithu akudikira kuti kodi the Daily Times komanso the Nation mm. muli zotani. Yes. Nde timatero kuti bwanji tidziwe kuti kodi mu Nation. Mm. Ah muli Nation zotani. Nation muli nayo ine ndi ndi Daily Times. Inde ndiyambe ndi ine. Oh. Ifa pali nkhani yayikulu eh. kwambiri kuti uh, ah, APM Cracks Uh, the whip on medics mm. anatulutsa ndithu chikalata mtsogoleri wa dziko lino anafotokozapo kuti ayi zikuoneka ngati sizikuyenda bwino maka kwa ogwira ntchito ena mzipatalamu amene akumakhala ndi mchitidwe wa ziphuphu Yes. eh, ndi katangale Yes. eh, kuti ngati mungafune kuti uh,

mwina zipatala zawo zapadera ngati ma private clinics at the same Komanso time ma pharmacy. ma pharmacy ndi akuti aa zimenezi sizolondola munaitsatira zedi nkhani iyi ndinayitsatira and ndaona kuti yabwera ndi ka mixed reaction pang'ono of course anthu oyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana including ma health expert ayilandira bwino nkhaniyi akunena kuti it is a positive outcome uh, its its an executive order anyways so siimadikiranso kuti ayi parliament ivomereze chani mmene ateromo Ndi- within 30 days paja apereka masiku 30 Okay. kuti uh, onse amene ali ndi mashares ku ma private hospitals kapena ali ndi ma pharmacies they need to relieve themselves of that especially if you are working ku government hospital my understanding of uh, the executive order ndi nkhani yofuna kuthetsa mchitidwe wa corruption mukudziwa inu we have had uh, issues yonena kuti mzipatala za boma mankhwala mulibe. Its not necessarily chifukwa chokuti mwina budget siimapangidwa kuti mankhwala agulidwe mzipatala za boma. Komano we have also seen situations and umboni umakhalapo kuti kawirikawirinso anthu ogwira ntchito mzipatalamo ndi amene amaba mankhwalawo. So if inu ndi ine tikugwira ntchito kuchipatala cha boma and then we also have our own private hospital, we have a pharmacy, there is a possibility yoti mankhwalawo ngati tikuba kuchipatala cha boma tikukasiya mu ma pharmacy athu kapena mzipatala zathu. that kuti possibility. tizikagulitsa Very kumeneko true. Mhm. Yeah, so my understanding of uh, the president's decision to say uh, no more having a private uh, entity outside of you working as a public health worker is because afuna kupanga kuthetsa mchitidwe umenewu wa corruption A- aside from the fact that enaso amafuna ndalama that is also something that they are chifukwa ndi- ndi ziphuphu kumene Yeah. Y- as a person ngati ukupita kuchipatala chaboma there is a possibility you don't necessarily have the funds Oh, yeah.

Okay. akunena kuti zimenezi zimene amayembekezera akuti amavutika kwambiri ah, kupita mzipatala kupeza kuti treatment kulibe koma kudulidwa misonkho pezeka kuti mankhwalawo kulibe ndiye tsopano mankhwala ali kuti dokta ati amachita kukulembera kumakuwuzanso pena kuti pitani pa famasi yakuti kapena talephera kuno pitani ku kiliniki yakuti and penanso zikhozotheka kuti akupangani refer kuchipatala chawo kuchipatala chawocho kufamasi yawoyo that's the thing ndiye amalawi ndithu chimenechi achilandira bwino kwambiri Okay. ah, kuti mwina chikhoza kukonza sekta imeneyi ya health Mm, and on the same, of course, so uh, the Minister of Health, dzulo ku Parliament, he, she, that is uh, Madalitso Baloyi, anapanga, his, uh, she slammed corrupt medics. okay Um, a few days ago anapita ku Kamuzu Central Hospital. Mm -hmm. She made an impromptu visit to Kamuzu Central Hospital mm -hmm. uh, prompted by a, media, a, recent media investigation that exposed the alleged corrupt practices in these public hospitals. Mm -hmm. And uh, Eh, nkhani ndi yomweyi mm. ya kuti anthu akapita kuchipatala cha boma mm. amakakamizidwa kupereka ndalama kangachepe ah, kuti mm. alandire thandizo So dzulo a minister of health anatsindikaponso kwambiri kunena kuti uh, as government sasekerera mchitidwe umenewu and they're going to take action Oh, yeah. and one of the actions is executive order that we've seen that the president has made Aha.
Moving on, tili ndi the Daily Times, uh, timafuna titaona nkhani imene ikuoneka kuti soyanyamula

Kasakula confirmed the development to the Daily Times, saying he does not agree with the mbc board's decision which cited partisanship as grounds for his removal. Uh, my understanding of this issue and even chithunzi chimene chagwiritsidwa pamene pa there is a quote yonena kuti uh, kasakula anayankhula kuti i still had a contract until june next year mukuona kwayo kwasa- kwa kasakula he still had the, the contract so iye afuna amvetsetse kunena kuti kodi

Uh, imeneyo tikhala tikuyitsatira kupeza ili ndi mbali zoti uh, itsatiridwe bwino lomwe i've got another story here uh, domestic workers pension contracts bid awaits verdict pali nkhani imene uh, ogwira ntchito uh, zimene amatithandizira m'nyumba uh, zapakhomo akufuna kuti azikhala pa pension Yes. zimenezinso zautsa mapiri pachigwa mdziko muno kuti "Ah, tsono ndiye zikakhala chonchi ndiye zikhala bwanji afuna pakhale lamulo ndithu kuti "Ah, ndikugwira ntchito kusamalirani pakhomo kusamalirani ana ndikadzati ndikusiya ntchito ndiye kuti ah, nanenso ndidzakhale ndi pogwira ngati pension so uh, we are yet to know komanso uh, kumva ndi kutsatira kuti kodi eh, zikhala bwanji komabe for It's an interesting case. Chifukwa chonena kuti we have never really heard of uh, domestic workers nkhani ya pension mm. kawiri kawiri um, when it comes to domestic workers mm -hmm. there isn't even really a proper malamulo amene amayendera okay we know kuti munthu amayenera kulandira ndalama oh, yeah. we know kuti kodi what's the minimum wage even for a domestic worker mm -hmm. komano the actual blueprint kuti malamulo amanena kuti okay aah mwina munthu ngati mwampatsa contract ev ena of course they do have that ma- malingana ndi khomo ndi khomo eti Yes. amamupatsa munthu chikalata akamamulemba ntchito pa khomo kuti okay inu mukulemba sayinani apa inenso ndikusayina apa Yes. in fact per month akamalandira salary ena samamusayinitsaso komano tiona kuti ziyenda motani like i said we, we, we hardly hear kunena kuti a domestic worker akulandira pension and i remember before we, we went live you were saying kuti

kuti pali andale ena Yes. amene amamveka nthawi ya kampeni Mm. amene amayankhula kunena kuti ayi ife tinathandizira anthu ena kupeza 1 million jobs kudzera mu kabaza business okay Mm.
okay komano okay i've seen kuti lately especially ngati ku Lilongwe kunoko Mm. pali bungwe timati makokasa Yeah, okay eh, imene imayang'anira anthu opanga business amene akabaza I see. they are working hand in hand ndi apolisi eh, so much so that eh, wakabaza amene akuyendesa kabaza im- is eh, njinga ya moto let me chifukwa kabaza kawiri kawiri anthu timaganizira Tima- kabaza yopalasa, ija. yeah. but this one ndi nkhani ya njinga ya moto Okay. ati akapezeka wa njinga ya moto zawo woti akuyendesa osavala helmet akumayikoka njinga ija akuyendesa akukoka koke Oh, oh. kukokera ku polisi oh oh They are cholinga trying to bring sanity, safety. Pan- Mumadziwa kuti and mukati muonesese chiwerengero cha pa tsiku kuti kodi ndi anthu angati amene amapita ku Kamuzu Central Hospital chifukwa cha ngozi za njinga ya moto ndi anthu ochuluka Anthu kwambiri ochuluka, and the public ochuluka. funds ziku- akuonongeka chifukwa choti they are trying to attend to anthu amene ama- amavulala pa ngozi za njinga ya moto and anthu amavulala modetsa nkhawa Oh, pa yeah. njinga za moto upeza customer nji chipewa sanavale kumutu Oh, yeah. woyendetsayoso nonse simunavale and simukuyendanso bwinonso pansewu pena its not even about mmene inu mukuyendera chifukwa pena amapezeka kuti ndi munthu mmodzi amene walakwitsa zinthu ena onse mukuyenda bwinobwino pansewu koma munthu mmodzi amakapwetekesa anthu osiyanasiyana but it gets worse ngati simunavale helmet I like that uh, move uh, kuti uh, if you want to catch a thief Mhm. send a thief to catch a thief Oh, yeah? Eh, of course Zi- iyi timadzi- anthu a- amadziwana okha kuti okay Right. nzangayu amadzera makona otere otere so my understanding of what jomo osman is here is trying to say kunena kuti anthu andale akuyeneranso kukhala patsogolo to curb the chaos okay Okay.
Um, mwachitsanzo ma landlord ena actually they do conduct ma business zakabaza Oh, yeah. ali ndi njinga za moto zambiri Yes. but first steps first anthu amene mukuwapasa njinga zanu kuti aziyendetsa make sure ali ndi zoyenereza including ma licenses yes zisizifasi nkhani ya utenga okha chifukwa license imakupanga permit kuti uyuyu ali ndi luso loyendetsa njinga za moto ena ati amatha kungotenga njinga ya moto kunyumba nkumakayenda nayo pamsewu

according to apolisi komanso akubanja they haven't yet received uh, any word Yeah. from anthuwo as to what they want Oh, yeah? chifukwa munthu sumangomuba munthu without a reason behind it You see? kawiri kawiri ma abductions mm, based on the reports imene takhala tikumva in, in other countries including nigeria imakhala nkhani imene ya ma ransom ndi zinthu zake but so far we haven't heard anything and it is worrying chifukwa chonena kuti if someone like uh, him ete who has a hotel ndi munthu wa ndalama zake Oh, yeah. can get ad- abducted and uh, so far uh, week yatha masiku 12 sopano adusa palibe chimene chikumveka chikumveka how worried should ordinary malawians be oh yeah

eh atakabweza apite akape- akapereke ku ofesi ya zokhudzana za chitetezo komano how how eh kuti munthu uno anyamuka bwanji kupita kumeneko oho mopanda kukugwira nakufunsa because that's another that's another story eh kuti ndili ndi mfuti ndi boma ati tikabweze nde pamenepo zikhala bwanji anyway uh, tichitebe ndithu of course there are questions that need to be asked mm -hmm. chifukwa ngati mukupitisa mm. and they need to ask you where did you get it That's the question. Okay, there is need there is need for proper investigation. Oh yeah. Chifukwa there is a possibility mm. kuti pali malo kapena mm. pali shop obviously illegal and illegal

it can go off mwangozi kungodziwombera the problem comes in kuti kodi when it goes off who is uma- unayang'ana ndani kodi wayang'ana ino mwadzishuta paphazi yes kapena wa- wakashuta munthu wina osalakwa yes so there is need for amalawi we need to actually work in collaboration chifukwa vuto sikungopereka chiopsezo eti mukuganizira kuti mukudziteteza but we are also putting others at risk Kapena ndiganize motere kuti kapena a, a Mkhitho akananena kuti alibe a, makalata apite akatenge makalata no kusiyana ndi kuti apititse akasiye Yeah. So ndi nkhani yonena kuti in the first place if you have a gun illegally it means perhaps you don't necessarily have zokuyenereza to have it legally. Komanso mudziwe kuti mmadziwa anthu amakhala amapezeka ndi mfuti mu njira zosiyanasiyana ena amakhoza kukhala anaba. yeah akhoza kukhala anaba kaya kwa apolisi yes kaya kwa mdf yeah you're right mundimvetsetsa Yeah, you're right. so that doesn't mean kuti ndiye kuti mukawaipisa ayende lembeseni mfuti ndi wanu pamenepo pamene Futi pali umene wapezekawo munautenga kuti pamenepo pamene pali funso mundimvetsetsa so mfuti wake mfuti ndi kanthu kuti kosaoneka nthawi zina mwina chaching'ono ikakhala kuti mwakuti chimaoneka ngati galimoto mmene malowera kumpanda ndekuti kunali kumanenezana tsopano kuti aha uku kuli chiyani uku kuli mfuti tapita tikafufuza laser gun amayenda nayo moibisa mwaona well uh, tiyenera kungomvera malamulo tiyeni tionesetse kuti tapita tikafotokoze ngati kuli koyenera mwina akatipatsa makalata oyenera tikafotokoza zomveka mwapita ku business page kuli zotani kumeneko

omwe they can also help us Ah, zimenezo ndizoona Em, maiko olo munthu pabanja amatukukanso ndi business mmadziwa of course mm. you don't have a business story ndikudabwa kuti ndikuiri kutiwo kapena inu- kapena inu newspaper yayamba kubalalitsani koma ndati mwayidutsa kale chakuti ndayidutsa basi apa ndekuti ah, zandivuta kwambiri mpakanso arts and culture sindikuipezanso kuti kodi kuli

nkhani imene ili ndi ya arts and culture business ija yandivuta ndiye unduna ndithu kuchita kulimbikitsa anzathu aja ochita uh, oyimba eh, kuti uh, nkhani izi za ma awards zimango- zimabweratu pokhapokha ukayikapo iwe chidwi komanso kulimbikira its high time malawi kufunika itaikapo chidwi kukolezera kuyika masikilo mkwachenuza kuti no mwina tizikhala ndi

Munthu amatchuka based on ntchito zimene akugwira That's true. as an artist kaya whether the art, the art is music whether it is uh, acting kaya ndi comedy kaya ndi poetry it's about the quality of your work that is what puts you on the map This reminds me, Isaac and Jacob. These are you know, outstanding uh, artists we lost ndimapezanso kuti nthawi zina mawu oti ndikamakhala ndimati "Ah, kodi anthu amenewa tidzapezanso ngati amenewa anali ndi luso lapadera we do have them in Malawi.
We have them. we still have them koma mwina ndi nkhani yonena kuti maybe they haven't yet been given the platform see. or maybe they're not necessarily believing in, in themselves enough to say okay maybe we can actually do this oh yeah Uh, speaking of arts and culture, mu Daily Times, there's a story here that reads four gospel artists to minister in United Kingdom.

a mpira wamiyendo amatiimirira kwambiri mwawerengatu bwino mmene mm, mumawerengera mm. ndimaona ngati musasiye koma no that is brilliant mm. eh, stadium mmene mwaitchulira muja mwathawa kuti kodi imene ili mchichewa mm-hmm.
stadium yake imene oh, oh the old peter mokaba in polokwane imagine yes south africa yeah ndamva kukoma kwambiri um,

katundu osiyanasiyana amene akufunikira mm -hmm. including mankhwala mm -hmm. so ndalama zimene zipezeke ku uh, tournament imeneyi zithandizira mzipatala zosiyanasiyana za mdziko lino skc mm. legacy lives on of course yeah.
um, timalize ndi international sports Go ahead, please.
uh, yamal misses penalty as girona stun barca in derby

wachita kugwiratu munthu ah, malaya akulira kwambiri barcelona sinachite bwino mu game yake ndi girona waphonya penate Eh, Zimachitika. koma zimachitika Ah, zimachitika. umenewo ndi mpira you win some you lose some oh yeah Mm, koma chachikulu ndi chonena kuti timanena kuti kawirikawirinso amavuta ndi ma supporters masapota mmene amayankhulira ati kunyanyala sima pena akakhala kuti anali ku game komweko kufuna kuchita vandalism ife ndiloleni kuti tifunduke pano nthawi yathu ndaona kuti yatithera ine ndi moses makawa ndipo ine ndithandiwe mzumara pitizani kuonera mapulogalamu athu otsatira pano pa kanema waluntha komanso musayiwale kuti mapulogalamuwa samangobwera pa kanema yokha tilinso pa masamba amchezo tili pa facebook pa luntha television komanso tili pa youtube pa luntha tv official